aw minnu sigilen don nin sanga in na k'aw ka jabarani mandi filɛ n'o ye rl ye an b'a fɔ aw ye ko aw bisimila aw ka emission mandi kɛnɛ kan ni o ye rl hit music ye foli belebeleba an b'o di aw ma fana an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ continue k'a fɔ aw ɲɛna n'aw bɛ fɛ ka aw magɛrɛ aw ka artisiw la et puis ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ aw ka artisiw kan A bɛ ainsi RL Hit Music la chaque samedi à partir de 19h sur votre web TV Rota Lali. Bi an ni invité min bɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ dogolen tɛ mɔgɔ don mun dɔnnenba don zikirida domaine kɔnɔna na domaine caman fana kɔnɔna na tuguni an tɛ taa yɔrɔ jan an tɛ kuma janya an bɛ kuma di a yɛrɛ ma a k'a yɛrɛ présenter et puis an b'a bisimila plateau sanfɛ Isuf Garibu i bisimila. Nba alhamdulilahi n bɛ Ala tanu. inchallah bon n balimamuso n b'i yɛrɛ fo k'i barikada an bɛ ala fo ka ala barikada ka sɔli kira kan o bɛɛ folen kɔfɛ émission ye a sigira hɛrɛ kelen min kɔnɔ yarabi ala ka wulu hɛrɛ kelen kɔnɔ maa mun fana b'an lamɛn yarabi an b'a ɲini ala fɛ fana ala ka hɛrɛ kɛ an n'o ye bon ala folen kɔfɛ eh, n bɛ kira fo an sigi kun tɛ foyi ye ka kanubaw ɲɛnɛfin bɔ kanubaw la k'a yira an bɛ baara kura minnu na sisan ah, ani projet kura minnu b'an bolo ah, ka n'o jɛnsɛn diɲɛ ka bɔ o kalama inshallah Ok, merci beaucoup. I y'an ka wele jaabi o diyara an ye trop. Donc avant que an ka taa yɔrɔ jan

d'accord maintenant Issoufou Garibou an bɛ fɛ k'a dɔn an ni ni an filɛbagaw an bɛ fɛ k'a dɔn jɔn ye Issoufou Garibu ye i k'i da don i yɛrɛ la dɔɔnin quoi k'i yɛrɛ fɔ filɛbagaw ɲɛna. Siga t'a la. Fisabilila fisabilila Issoufou Garibu mankan bɔra a dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca. Ne ma jigin garibu la dunuya fɛn bɛɛ faralen masa ala la dunuya ala de y'an fisaya ni ɲɔgɔn ye ka se kɛ Isifu ye dunuya an baw ti ta se ka yala la dunuya ka se kɛ Isifu ye dunuya Isifu garibu ye an denw ti ta se ka yala la dunuya ko bɛɛ faralen masa ala la dunuya ala de y'an fisaya ni ɲɔgɔn ye mɔgɔ t'i kɛ karamɔgɔ ye dunuya f'i ka tɛmɛ kalandenya fɛ diɲɛ la i t'i kɛ waraba ye dunuya f'i ka tɛmɛ garibuya fɛ diɲɛ mɔgɔ t'i kɛ alimami ye dunuya f'i ka tɛmɛ kalandenya fɛ diɲɛ ala de y'an fisaya ni ɲɔgɔn ye dugumati sufati bon ne Isufu Traoré dit garibu Isufu Traoré dit garibu an bɛ don min na i ko bi i sigilen bɛ yɔrɔ jumɛn bon n bɛ commune un kɔnɔ jelibugu dumanzana d'accord arajo kayira kɛrɛfɛ inchallah ok euh, au fait isufu tarawele e ye siya jumɛn bon ne ye bamanan de ye i ye maliyɛn fana ne ye maliyɛn ye 100 pourcent ok an bɛ wagati min na i ko bi i bɛ furu la mhm, oui, ne bɛ furu la denw bɛ yen denw bɛ n bolo ok isufu tarawele dit garibu isufu i bɛ fɛ i bɛ se k'i da don a la k'a walawala an filɛbagaw ye garibuya yɛrɛ ye jumɛn mhm. bon dakuruɲɛ kelen garibuya ye fɛn min ye garibuya ye dɔnni ɲini de ye dɔnni delili tɛ yalayala tɛ garibuya ye ka dɔnni ɲini dɔnni tɛ dɔwɛrɛ ye kurana kalan kurana dɔnni mhm. ka yala k'o ɲini karamɔgɔw bolo k'i kalan mhm. i yɛrɛ ka kɛ karamɔgɔ ye don dɔ o de ye garibuya ye D'accord maintenant n'i ko geribuya ye dɔnni ye kalan de don kuranɛ kalan Voilà. sisan an ɲɛ b'a la geribu n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ se k'a fɔ ko geribu tagalen don fo suguya saba la dɔw bɛ yen olu bɛ jɔ gitɔrɔnda de la warimisɛnni ɲini na dɔw fana bɛ yen olu ye geribu faama yɛrɛ yɛrɛ de ye olu tɛ su kelen yɛrɛ kɛ mali la olu bɛ voyage ka taa Dubaï ni fɛnw na Avion ta ka taa geribuya kɛ. voilà Fura bɛ yen. dɔw fana bɛ yen nɔ olu bɛ karamɔgɔ senkɔrɔ olu tɛ taa yɔrɔ si la Barika ɲini, olu bɛ k'a di barika di, ɲini voilà. dɔnni na dɔw fana bɛ yen olu bɛ zikiri da ni fɛnw kɛ n'a fɔ i yɛrɛ bɛ k'a kɛ cogoya min na donc i bɛ se k'i da don a la k'a walawala giribu ninnu différence jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ d'accord nba o fana diyara n ye kosɛbɛ ko ni ko bonyana a bolofaraw bɛ caya n'o tɛ giribuya ye kelen de ye giribuya fila t'a la fiyewu kelen de don an fɛn fɛn filɛ yan an sigilen filɛ yan exemple fitini dɔrɔn e ma kɛnɛ in sɔrɔ fiyewu fo i ka répétition kalandenya dɔ kɛ fɔlɔ ka formation dɔ k'a la fɔlɔ ka sɔrɔ k'i sigi mɔgɔ b'i lamɛn e ye geribu de ye o la bɛɛ de bɛ tɛmɛ geribuya fɛ mais a cogoyaw de tɛ kelen ye mais kurana mɔgɔ min bɛ kurana kalan i bɛ taa sigi i bɛ kurana dɔnni ɲini pour que ka mɔgɔw waaju ala ka sira kan a bɛ f'olu ma garibu n'o tɛ tɔgɔ wɛrɛ b'a la o tɔgɔ wɛrɛ b'a la o ni ne ye ekɔliden sisan n bɛ taa kalan n bɛ taa ekɔliso la a bɛ fɔ ko n ye élève de ye o ye garibuya de ye mais a fɔcogo de tɛ kelen ye kameramani filɛ nin ye a bɛ k'an filimi sisan a tɛmɛna parantiya de fɛ a tun bɛ filiw de cɛ fɔlɔ a karamɔgɔ nɔfɛ mais sisan a yɛrɛ kɛra karamɔgɔ ye sisan a yɛrɛ bɛ mɔgɔ filimi o de kama n'o tɛ garibuya

n taara kalan kɛ karamɔgɔkɛ dɔ bolo a tɔgɔ ye ko nabila sɔlu n tun bɛ yala la parce que kalandenw tun ka ca a bolo an bɛ mɔgɔ kɛmɛ mɔgɔ bi duuru bɔ bon dumuni a kelen tun tɛ se k'an satisfɛ dumuni na u bɛ dumuni fitinin di aw ma a bɛ dɔɔnin dun a bɛ bɔ k'aw dafa kɛnɛ ma bon ne tun y'o kɛ burukina n y'o kɛ kɔdiwari mais bi ne tɛ ko mais o y'a sɔrɔ n k'a kɛ ka sɔrɔ n ka dɔgɔ de mais bi ne bɛ zikiri de da n bɛ balo o de la mɔgɔw bɛ n ta kɔnsɛriw la mɔgɔw bɛ n wele ɲɛnajɛw la

bon an filɛ période min kɔnɔ i b'a dɔn anw ye garibu minnu ye anw bɛ kasetiw bɔ wagatiw de fɛ sunkalo ni sunkalo k'a bɛ se dɔrɔn an bɛ kasɛti dɔ bɔ pour que ka silamɛw ɲɛnajɛ parce que an ka baara sulen don puis les musiques religieux parce que kira ka avènement ba minnu bɛ yen kalo kɔnɔ silamɛw ka kaloba minnu bɛ yen anw b'a essaye ka fɛn dɔw k'o kɔnɔ u kana tɛmɛ mɔgɔw ɲina ma mhm. ala ka kalobaw kana tɛmɛ mhm. wa an bɛ ka don période min kɔnɔ sisan o ye mawuludi de ye mhm. mawuludi sera ka ban an bɛ ka don période kɔnɔ n ye dɔnkiliw de labɛn garibuya euh, mawuludi kan ka dɔnkiliw labɛn garibuw kan ka dɔnkiliw labɛn pour que mawuludikɛlaw bɛ se k'u ɲɛnajɛ ni kira fasa dumanw ye cogo min na mawuludi kalo kɔnɔ o labɛnw de bɛ n bolo nin kalo la ka bɔ ka bɛn mawuludi ma inshallah ala k'o dan amin amin an y'i ka kilipu min lajɛ avant que an ka don o sujet kɔnɔna na kilipu in na npogotiginin dɔw b'a la u bɛ ka dɔn kɛ cogo min na est ce que a tɛ ka bɔ zikiri cadre kɔnɔ non ok d'accord bon bɛɛ n'i ka faamuya bɛ i y'a fɔ cogo min na ne fana y'a dilan n m'a dilan kunfɛ ne bɛ yɔrɔ min na sisan karamɔgɔ de bɛ ne na réalisateur baw bɛ n na i komi ni n ye initiative min ta n bɛ gɛrɛ mɔgɔ dɔw la k'a jira u la a y'a lajɛ ni défaut b'a la fɔlɔ an ka sɔrɔ ka an ka sɔrɔ k'a lancer an ka sɔrɔ k'a labɔ bon musow yɛrɛ dama de bɛ ka dɔn kɛ musow yɛrɛ dama o de bɛ ka dɔn kɛ u bɛ ka dɔn kɛ ni hijabu fana ye mhm. u bɛ ka pas minnu bɔ mhm, u bɛ k'a bɔ ɲɔgɔn fɛ pour que ka musique ɲa cɛ ɲagamulen t'o la u yɛrɛ dama de bɛ ka dɔn kɛ mais yɛlɛma dɔɔni bɛ ani an ka zikiri dɔn kɛcogo ninnu na parce que u bɛ karikarini minnu ni panpani minnu na Or, an ka fɔlɔ zikiri ninnu tun mana kara i tun b'a ye kunkolonin tun bɛ kɛ tan tan dɔrɔn ouais mais c'est zikiri moderne ah d'accord bon e ye min fɔ wa différence b'u cɛ mais dɔn yɛrɛ tɛ haramu ye dɔn jugu kɛ de man ɲi ok mais tagabolow de don komi mɔgɔw bɛnnen t'a kan bon anw bɛ sira min kan dɔn yɛrɛ tɛ haramu ye fɔlɔ mais dɔnjugukɛ ka fini lankolon don ani ka dɔn pas de modèle dɔ bɔ min man ka kɛ cɛ dɔ jɔlen b'i kɔfɛ i ni cɛ kalasilen don ɲɔgɔn na ça c'est e yɛrɛ bolo Isufu Gɛri ko jumɛn ye dɔnjugu ye han bon o de ye dɔnjugu ye cɛ ni muso ka nɔrɔ ɲɔgɔn na han i muso tɛ walimuso de don ah, ah, bon yan'a ka tila o la a bɛ se ka hakilina wɛrɛ jigin aw fila bɛɛ kɔnɔ o bɛ na ni cɛnni ye
ok voilà. mais est ce que a tɛ dépend i bɛ k'a tigi minɛ ni hakilina mun de ye. wa n'o hakilina yɛrɛ sitanɛ de bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a hakilina t'i kɔnɔ hali n'a hakilina t'i kɔnɔ a bɛ se ka k'a bɛ na quoi bon fɛn fɛn bɛ na ni fɛn dɔ ye min man ɲi o fɔra k'an k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ o la k'an k'an yɛrɛ janya ka bɔ jɛnɛya ma o kɔrɔ bon ni n'aw gɛrɛla ɲɔgɔn na tan o de ye tasuma ye kɔrɔfuga ni tasuma man ɲi ɲɔgɔn kɔrɔ a mɛn o mɛn hakilina dɔ bɛ n'a ma na e la a bɛ na ale la quoi. parce que mɔgɔ i b'i yɛrɛ dɔn i tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn quoi c'est ça dɔnkɛ de ye n'o tɛ ni muso yɛrɛ dama y'u fara ɲɔgɔn kan ka dɔn kɛ nisɔndiya bɛ silamɛya kɔnɔ aw yɛrɛ dama b'a ka dɔn kɛ a bɛ tɛgɛrɛw fɔ ɲɔgɔn kɔ a bɛ pan c'est bon u b'a filmer yɛrɛ c'est bon c'est joli à voir i cɛ min n'e t'a fɛ ka muso dɔnkɛtɔ ye mun b'i bila k'o filɛ i b'o to yen de o tɛ kasara la o muso yɛrɛ dama de don dɔnkɛlaw fana b'u ka dɔn kɛ e k'i ye silamɛ ye e mun bɛ t'e bila o lajɛli la k'i bɛ taa fɛ i taabolo t'o ye o n'i taabolo tɛ fɛn min i b'o to yen de i kuntilenna ye min ye i bɛ ɲɛsin o de ma ko ninnu dɔnnen don fura tan i bɛ fili ka t'i don dɔ ka milieu kɔnɔ ka sɔrɔ i man kan ka don yen dɔrɔn de mhm. inshallah d'accord Oh, ok isufu garibu i ka nin réponse bɛ taga ni an ye an ka rubrique news kɔnɔna na mhm. ni o de ye an filɛbagaw ka u kunnafoniya mhm. artisiw ka vie quotidienne kan mun ni mun bɛ kɛ u ka vie kɔnɔna na par journée même tout ce fɛn fɛn kɛra dɔrɔn olu bɛɛ de bɛ lase rubrique news in kɔnɔna na ale bɛ d'accord la ale bɛna présenter a ye an balimakɛ Amadi Konate de fɛ an ka jɛ an ka Amadi Konate lajɛ ɲɔgɔn fɛ Bonjour fidèles téléspectateurs

an bɛ segin ka na plateau sanfɛ isufu i kuma in bila yɔrɔ min an b'a ta o yɔrɔ in na yen i ko ko npogotigini minnu bɛ ka dɔn kɛ i ka clip in kɔnɔna na i ko ko u bɛ ka panni ni karikarili ni jɛgɛjɛgɛli minnu kɛ ko silamɛya m'a kɔn donc an bɛ fɛ k'a dɔn silamɛya yɛrɛ ye dɔn suguya jumɛn de laɲini bon silamɛya ye dɔn suguya min laɲini o tɛ dɔn suguya cogoya o tɛ dɔwɛrɛ ye muso k'i bila sutura la k'i bila hijabu la dɔn fɛn fɛn ka d'i ye o k'i ka so kɔnɔ min man kɛ julankolo bɔ dɔn ye ne bɛ ka dɔn kɛ ka n forme de yira mɔgɔw la n bɛ ka dɔn kɛ pour que cɛw de ka lutter n nɔfɛ o dɔnw fana bɛ yen o an bɛ mali kɔnɔ bi an bɛɛ ɲɛ bɛ ko la. isifu clip in ne ni an filɛbaga bɛɛ jɛra k'a lajɛ npogotigini minnu b'a kɔnɔ u bɛ ka dɔn minnu kɛ fini minnu b'u la n'i bɛ ka silamɛya ka muso sutura ni fini minnu fɔ

mais n'i ye lajɛ dɔrɔn i b'a dɔn ninnu bɛ clip ɲa de ɲini na u t'u yɛrɛ yira ɲini na quoi u bɛ fɛ ka clip ɲa de yira olu fɔ chorégraphie min b'u bɛ ka kɛ u b'o k'o de sankɔrɔta ni u ka lamagali ye parce que ah. diinɛ ye ŋaniya de ye ah, voilà o lamagali min kɛ tona albadru la yɛrɛ bɛ arabu musow ye u b'u k'u dɔn kɛ f'u bɛ pan ka taa yan fɛ u bɛ pan ka taa yan fɛ yen ah mais anw fɛ yan seri bɔn kun ka seri tan ka yɛlɛma tan ka nɔrɔ ɲɔgɔn na ka bisou fɛnw kɛ ɲɔgɔn na dɔn na o de ye haramu ye

ne fitininama bon yɔrɔ i b'a dɔn temps passé bɛ yen mɔgɔw bɛ don ko dɔw la i bɛ bɔ o la i bɛ na silamɛya kɔnɔ jogo dafalen bɛ k'i la bon bi alihamudulilayi an ye hayidara ka kalandenw ye an kɔni bɔra a la an tun bɛ fɛn fɛn kɛ denmisɛn a bɛ se ka kɛ ne bɛ ko dɔ kɛ ka sɔrɔ n t'a dɔn mais a bɛ se ka e ye min fɔ sisan ne hakili t'a la k'a fɔ ko ne y'a kɛ mais ni n ko n m'a kɛ i b'a sɔrɔ hakili tɛmɛna a kan n lamɔna cogo dɔ la n bɔra gɛlɛ n bɔra cadre dɔ kɔnɔ ka na cadre dɔ kɔnɔ mɔgɔ dɔw ye n ye cogo dɔ la a bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ hakili t'a la mais bi kɔni anw bɔra a la anw t'a kɛ bi n bɛ kuma ni bi ye quoi n ka a tɛ nɔgɔya dɛ fɛn fɛn fɛn fɛn question fɛn fɛn ka di i ye ne ɲininka n b'i jaabi
problème pose t'a la isifu i ko i bɛ ayidara kɔ mhm. wagati in na kuma misɛnmisɛnnin caman bɛ o ko in na n mhm. bɛ ayidara kɔ nin wagati in na an b'a ye zikiridala dɔw b'a fɔ ko olu bɛ ayidara kɔ ko depuis u wolo ka se fo bi ma k'u ma jɛnɛya kɛ mhm. u ma tɛmɛ a sira fɛ u t'a kalama a donc maintenant an bɛ fɛ k'a dɔn yali ni ayidara ka élément minnu b'a fɔ n bɛ ayidara kɔ n bɛ ayidara kɔ olu bɛɛ ye kumakan de ye nin wa ou bien ale kelen kumakan de est ce que isifo e fana a kumakan ye nin kelen ye d'accord bon ni mɔgɔ i bɛ kuma n'i yɛrɛ ka danaya de ye n'i hakili b'i yɛrɛ la depuis i wolola don min na parce que mɔgɔ i ma ko dɔn i bɛ se ka ko dɔ kɛ o a bɛ se ka ko dɔ kɛ k'a sɔrɔ i ma ko dɔn i bɛ ko dɔ kɛ i bɛ bɔ o domaine kɔnɔ i bɛ na domaine wɛrɛ kɔnɔ i bɛ balikuya ka don silamɛya yɛrɛ bɛ wajibiya fɛn minnu ɲini i fɛ i balikuyalen i bɛ sɔrɔ ka bɔ kow kalama e m'a ye kuma dɔw b'a fɔ kana denmisɛnnin bugɔ a y'a bagabaga a ka seli a y'a bagabaga mɔgɔ bɛ grade sɔrɔ ka sɔrɔ i ma balikuya ka don silamɛya kɔnɔ i bɛ ko dɔw kɛ ka sɔrɔ i yɛrɛ hali n'i ye jurumunako k'a tɛ sɛbɛn parce que i ma baliguya mais i baliguyalen don ka don silamɛya kɔnɔ ka dɔ sɔrɔ a sera baligu ye muso kan ka d'a ma sisan a yɛrɛ bɔra ko kalama n'i ye fɛn fɛn ko kɔnɔ silamɛya b'a yira hali n'i ye jurumu kelen kɛ a bɛ sɛbɛn jurumu tan bon n'i hakili b'o bɛɛ la k'a fɔ n ma deli k'a kɛ pourquoi i t'a fɔ

An y'a faamuya mm. Isufu e e yɛrɛ donna Hayidara tɔn na depuis wagati jumɛn? Bon ne ye baya kɛ a mɛnna dɔɔni mais ka baya yɛrɛ kɛ Hayidara yɛrɛ bolo sisan o tɛ tɛmɛ kalo naani kalo duuru kan kalo naani kalo duuru ka baya kɛ Hayidara yɛrɛ bolo parce que i bɛ se ka baya kɛ ka sɔrɔ i ma baya kɛ sekuba yɛrɛ bolo parce que n'i m'a yɛrɛ lasɔrɔ k'a kɛ mais a bɛ se ka kɛ n'i y'a yɛrɛ lasɔrɔ i b'a kurakuraya n tɛ n'i bɛ fɛ baya kɛ ne mɔgɔ dɔ bɛ yen sa élément dɔ bɛ yen a ye baya kɛ ka tɛmɛ muso dɔ y'a kɛ cɛ dɔ y'a kɛ i bɛ gɛrɛ o la u bɛ layidu wɔɔrɔ d'i ma o kɔrɔ de ye ale ka kɛ seere ye dɔrɔn k'i y'a kɛ n'o tɛ i yɛrɛ n'i y'a k'i yɛrɛ ni i yɛrɛ kun na baya b'i ni ala cɛ o mais anw b'a ɲini de dɔrɔn tɔn b'a ɲini fana i ka seere dɔ ɲini i yɛrɛ la diɲɛ na mhm. seere ka ɲi diɲɛ ko bɛɛ la inshallah mhm. isifu an bɛ zikiridala caman ye u bɛ bɔ télé ni fɛnw na u b'a fɔ k'u bɛ hayidara tɔn na télé dɔrɔn tɛ u bɛ wuli u bɛ taa dɛmɛ ni fɛnw ɲini yɔrɔ la k'a fɔ k'u bɛ hayidara tɔn na mm. kuma jumɛn b'i bolo o la d'accord mɔgɔ mɔgɔ n'i ye nkalon tigɛ k'a fɔ i bɛ hayidara tɔn na ka sɔrɔ i taara lahara kiti b'a la diɲɛ fana na ala b'i haraki parce que sirukɛ in a y'a kɔnɔna diya bɛɛ ye alors mais mun de b'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko alors ni karisa in de bɛ hayidara tɔn na yɛrɛ yɛrɛ nin t'a la yɛrɛ yɛrɛ mm. différence jumɛn bɛ mun b'a yira mɔgɔw la bon a bɛ dɔn ni jogo de ye ni baya layidu wɔɔrɔ quoi i ye layidu wɔɔrɔ min ta ne m'a fɔ i ye ko ni baya kɛra bon tout le temps dɔrɔn n sigi yɔrɔ tan sigi ko tan dɔrɔn n b'a yira de n ye bayakɛla de ye i b'a dɔn n jogo fɛ i b'a dɔn n jogo fɛ ni ne n'i jɛra i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ nin tɛ nin tɛ don gasi la quoi a jan bɛ diinɛ b'a bolo quoi i bɛ sin k'a dɔn dɔrɔn ko diinɛ bɛ karisa bolo parce que n bi fɛn fɛn man di i ye n t'a ɲini k'i a ta k'i sɛgɛrɛ quoi sigi la bon i yɛrɛ ka jateminɛ bɛn'a dɔn n'i ye ɲininka fana n b'a f'i ye wa ka ca la fɛ i bɛ n ye ka hayidara ka wajuli lamɛn ou bien i bɛ n y'a ka mawulu kɛyɔrɔw la ou bien i bɛ a ka kuma sɔrɔ n da kuma bɛɛ ou bien i b'a ka fini sɔrɔ n na olu taamasiyɛnw bɛɛ b'a jira k'a fɔ k'i baya baya kalanden dɔ ye. alors o taamasiyɛn fanga ka dɔgɔ kojugu. Mhm. parce que ne bɛ se ka wuli bi dɔrɔn ka hayidara ka fini don. Mhm. k'a fɔ mɔgɔw ye n ye baya kɛ. Mhm. n bɛ sa hayidara kɔ n b'a la n bɛ tan n bɛ tan or n ka objectif yɛrɛ la hayidara yɛrɛ t'a kɔnɔ n bɛ fɛn ɲini dɔrɔn de la donc hayidara aw aw minnu ye hayidara ka élément aw ye baya kɛ a b'a ka diinɛ la aw bɛna précaution jumɛn ta o ko in na parce que kuma daminɛ n y'a fɔ i ye n ko jogo ani i ka karamɔgɔ a k'i cogo diinɛ diinɛ b'i bolo cogo min na ani jogo n k'a bɛ dɔn o fɛ n tila ka fansi fansi wɛrɛ de di a ka waju lamɛn u b'a fɔ e nin ka hayidara ko ka bon dɛ ko ni hayidara fɛn de i b'a dɔn olu fɛ mais a bɛ dɔn jogo yɛrɛ de la k'a fɔ ko nin ye bayakɛla ye bon an bɛ précaution min ta ni i ye suruku ba golo biri suruku kan k'i bɛna fɛɛrɛ k'i bɛna ala ka diinɛ mɔgɔw mako sa i bɛ ka hayidara tɔgɔ tiɲɛ a tɛ mɛɛn mɔgɔ dɔw y'a kɔrɔbɔ ka tɛmɛ a labanna cogo min olu y'a ye n'i tɛ tɔnden ɲuman yɛrɛ ye a ma kan ee hayidara kanubaa ka ca banna si u ka ca ni tɔnden yɛrɛ o n bɛ hayidara fɛ mais n tɛ tɔn na u ka ca banna si ye u bɛ hayidara lamɛn a ka ko ka d'u ye u bɛ baara kɛ n'a kumakanw ye a b'u nafa k'a sɔrɔ u tɛ tɔn kɔnɔ tɔn ye n'a diyara i ye de bɛ don n'i ma don fana baasi t'i la ee hayidara kanu k'i yɛrɛ lafiya ka diɲɛ sɔrɔ ka lahara sɔrɔ ka sɔrɔ i ma don tɔn na o bɛ se ka kɛ o

a bɛ kuranɛ de kɔnɔ donc a bɛ kuranɛ de kɔnɔ ko silamɛya donkan ye baya ye voilà a kuma fɔ mɔgɔw ye ko parce que a bɛ kuranɛ kɔnɔ mais karamɔgɔw ma appliquer ka yira silamɛya donkan de ye baya ye caman tɛmɛn'a kan hayidara de y'a labɔ ka fɔ silamɛya donkan baya de don baya layidu wɔɔrɔ bon ne fana y'o mɛn a da ne dara la n y'a kɛ D'accord. Donc faamuyali la sisan nɔ ni e ma mɔgɔ min e mɔgɔ ma baya layidu wɔɔrɔ ta dɔrɔn e tɛ se k'a fɔ k'i ye silamɛ bon karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na n'i ma baya layidu wɔɔrɔ ta a ma fɔ i tɛ silamɛ ye dɛ a ko comme silamɛya silamɛya donkan y'o de ye mhm. voilà donc silamɛya mɔgɔ bɛ se ka kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ don silamɛ ka sɔrɔ i ma deli ka seli mɔgɔ bɛ don alijinɛ na ka sɔrɔ i ma deli ka seli o D'accord mais différence jumɛn b'a la ni donkan de don hmm. ni i ma don mun na i t'o la i tɛ se k'i yɛrɛ wele o tɔgɔ la ah. mais ala kan'i yɛrɛ bila ala place la i bɛ ko caman tiɲɛ ala ko k'o fɔ k'ale bɛ yɛlɛmali kɛ diɲɛ ko ko ka di ale ala ye ale ala de b'o kɛ n delila k'a f'i ye silamɛya donkan ye layidu wɔɔrɔ de ye mais ni mɔgɔ dɔw donna alijinɛ na an y'o mɛn ka sɔrɔ u ma ala yɛrɛ tɔgɔ fɔ u da la mhm. voilà bon n'o bɛ ko la ka ban n'i dala mun na i b'o minɛ dɔw ko ko la ilaha illallah o de ye silamɛya donkan ye dɔw ko baya don ne ni e ani karisa mun bɛ k'an lajɛ ni min diyara e ye dɔrɔn e k'o pratiquer o de ye hakilina minɛ i dara o de la o de y'i ka danaya ye lahara don i bɛ juger n'o fana de ye ne dara baya la ne y'a kɛ k'o de kɛ silamɛya donkan ye e dara la ilaha illallah la e y'o kɛ kɛlɛ t'a la foyi t'a la woyo t'a la d'accord diinɛ diinɛ ye nin yɛrɛ de ye k'a dayɛlɛ aw ka ka hakilinaw ta nkalonitigi ni cantigi n'u kumana ala bɛ hakilitigi dɔw di can bɛ nin bolo nin ta ye can ye nin ta ye nkalon ye min diyara i ye i b'o ta mhm. c'est comme ça d'accord Euh, maintenant an bɛ fɛ k'a dɔn i ni artiste tɔw ka collaboration bɛ cogo di zikiridalaw ou bien artiste Genre wɛrɛ ninnu quoi. ninnu quoi bon ne ni artistes bɛɛ ka di bi puis an bɛ yɔrɔ min na bɛɛ b'u wele n ka an ka geribukɛ parce que ne ye geribu palan de ta n bɛ geribuw ka hakɛ ɲini ka d'u ma parce que ne yɛrɛ ye geribuya kɛ n ye sɛgɛn ni tɔɔrɔ min ye geribuya la n bɛ geribuw defend ni n kumakan ye bon ne sera artiste ba fɛn fɛn ma u bɛɛ ye wari bɔ k'a di yan ka tila ka dugawu kɛ n ye ko ne mako b'o la ka daminɛ zikiridala zikiridala tɛ yen a artiste tɛ yen ko fɛn furukufuruku bɛ ne ni min cɛ ne ko ka di u bɛɛ ye u bɛɛ fana ka di ne ye ok i ko k'i bɛ geribuw defend i bɛ mhm. geribuw ka hakɛ ɲini maintenant an bɛ fɛ k'a dɔn i se fo e bɛ mun kɛ geribu denmisɛnninw ye minnu bɛ jɔ gitɔrɔn da la mhm. misère bɛ ye minnu yɛrɛ ɲɛ kan de mhm. e ye se fo bɛ ka mun k'u ye bi. bon hali sunkalo tɛmɛnen an bɔra ka malo tɔni tɔni kelen sunkalo tɛmɛnen bon hali si o projet kelen de b'an bolo mawuludu bɛna se sisan n'an ye dɛmɛ dɔ sɔrɔ. an bɛ kalanden karamɔgɔ minnu bɛ ni denmisɛn ka ca u bolo n'o tɛ se ka hali u bɛ bana karamɔgɔ tɛ se k'u furakɛ kɔngɔ b'o la dumuni b'o la u bɛ bɔ u bɛ taa yala yala u bɛ mɔgɔw ka fɛnw sonya u bɛ fɛnw kɛ karamɔgɔ yɛrɛ se t'a la parce que kalandenw ka ca a bolo ale yɛrɛ dɛsɛlen don ko la a ka denbaya la an b'olu jate minɛ n'an ye karamɔgɔ duuru sɔrɔ minnu ka kalandenw ka ca kojugu n'an ye dɛmɛ min sɔrɔ an b'o wele ka na d'u ma mais an ma deli k'a dɔ kɛ kamera la fɔlɔ an m'a dɔ kɛ foyi la mais an b'a kɛ an ka association yɛrɛ da la ka mɔgɔw wele ka u bɛ n'a ta d'accord maintenant solution jumɛn mun solution jumɛn fana bɛ isufu garibu bolo ka taga mɔgɔw ma mɔgɔ minnu bɛ wuli ka garibu denmisɛnninw exploiter ka u ta gitɔrɔnda ninnu na k'u exploiter u b'u bila u b'a fɔ ko taa i ka taa yaala i ka na nin wari hakɛya ɲini n'i ma na nin kɛ i kana se yan i tɛ dumuni kɛ tantɔ tantɔ voilà solution jumɛn bɛ y'i bolo ka taa denmisɛnnin ninnu kan e ma e ma dɔ kɛ garibuya la garibuya la i bɛ bɔ de i bɛ na ni bi naani duuru de ye dɔrɔmɛ bi naani bi naani duuru tile kɔnɔ i b'o de ɲini ka na parce que u bɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ nasɔngɔ ni fɛnw ye don o don a bɛ na mais n'i ma bi naani duuru sɔrɔ i b'i tigɛ kɛ tan u bɛ bisan ɲɛ bi naani duuru bɛ bolo la est ce que o ka ɲi bon i bolo o bɛ gɛlɛya de y'a kɔnɔ o ye wale o cɛjuguba wale de ye min kan cɛjuguba de y'a kɔnɔ min man ɲi o de kama ne b'a fɔ n ka dɔnkili dɔ kɔnɔ n'an bɛ denw don kalan na a ye jɔ an ka karamɔgɔw lawoloma garibukalan ye tiɲɛ de ye dɛ mais kana kalan karamɔgɔ dɔ ye ten ko jamaba b'a kɔ ou bien kana karamɔgɔ dɔ ye ten ko a kalan kan ka di ko n bɛ taa n den d'a ma a jate minɛ fɔlɔ ni min bɛ se denmisɛn ladon yɛrɛ la parce que denmisɛn koba de ye dɛ denmisɛnw ye siniɲɛsigiw de ye denmisɛn kɛmɛ bɛ se ka kɛ kalanyɔrɔ la bi mais dɔ bɛ kɛ président ye dɔ bɛ kɛ minisiri ye dɔ bɛ kɛ seku ye dɔ bɛ kɛ malimu ye min bɛ kɛ min ye i t'a dɔn mais o kɔni bɛ e bolo bi de ye mais n'e m'u minɛ ka ɲa bi k'u bɛ e bolo n'e y'u abandonner k'u bila difficulté gɛlɛya dɔ kɔnɔ a ka ca ala fɛ u ka kan ka se yɔrɔ min u tɛ se yen parce que lamɔko ɲuman ani ladonko ɲuman o de bɛ denmisɛn to bɛ sanfɛ jiri tigɛ
voilà maintenant i ka nin jaabi o bɛ taa n'an ye i ka prestation na an bɛ jɛ k'i ka prestation filɛ ɲɔgɔn fɛ

On retourne sur le plateau. Non. Isufu, an y'i ka prestation lajɛ sisan, morceau in diyara trop. Mun y'i motiver ka dɔnkili in da? D'accord, ne ye nin dɔnkili da ka sinsin n yɛrɛ de kan, ka dɔnkili da. I ma ma fɔ ka se kɛ Isufu ye, an faw tɛ taa se ka yala kɛ. Ka se kɛ Isufu ye, an denw tɛ taa gitɔrɔnda la k'u taa garibuya kɛ, mais ko bɛɛ farala masa Ala la. Ala de y'an fisa ni ɲɔgɔn ye. Ne bɛ dɔnkili da studio kɔnɔ don min na, technicien arrangeur fɛn b'a kɔnɔ bɛɛ kasira o y'a sɔrɔ mais o y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ sabu waati mɛnna dɔɔni n yɛrɛ jɔlen n'i ye n lajɛ babini bɛ n sen na garibu fini bɛ n na a kɛra mɔgɔ maɲumako ye mɔgɔw kasira studio kɔnɔ nin dɔnkili in na isufu garibu ka lakodɔn ka jamanabaw kɛ ka farafinna ni farajɛla yala o sababu bɔra garibuya in de la dɔnkili in de la D'accord dɔnkili komi i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na dɔnkili de ye Isufu Garibu labɔ mm-hmm. k'a lakodɔn mm-hmm. maintenant mɔgɔw b'u k'u yɛrɛ ɲininka i n'a fɔ ne yɛrɛ bɛ ka n yɛrɛ ɲininka cogoya min na mm-hmm. Isufu Garibu kunun de ye palan ta k'a don i kɛrɛ la ka garibuya kɛ bi an filɛ wagati min na i komi sisan Isufu Garibu ye mun ye farafinna kɛ ka taa farajɛla kɛ est ce que i bɛna sɔn bi ka palan ta ka don i kɛrɛ la tugun ka yaala e eh, mais ne b'a n ka cɛ e yɛrɛ man ka sɔn ko ka ne ɲininka o la ka palan ta tugun n k'o ye kɔtaga de ye ala non ala ye progresser i mɔgɔ bɛ tɛmɛ gɛlɛya de fɛ ka kɛ hɛrɛtigi ye i t'a ɲini ka to hɛrɛ la ka segin ka na degun kɔnɔ tugun mais o bɛ fara ala de la y'a faamuya sisan Isufu geribu bɛ fɛ k'a fɔ ni i ye palan ta ka hmm. wuli ka ka yala o ye ka segin kɔ o ye ka segin kɔ tugun ne ne dɛ o ye i ka segin kɔ donc o tɛ geribuya ye bon o ni geribuya tɛ ɲɔgɔn sira tugun o ye gɛlɛya de ye sisan o parce que geribuya o ye gɛlɛya n'o sɛgɛn o ye sɛgɛn de ye ani fantanya ani bolokolonya y'i sɔrɔ i dɛsɛ bon ala dɛsɛ y'i sɔrɔ n'o tɛ kalandenya la n fitinin n ye bɔlɔ bɔ n ye palani ta pour que bi n bɛ ka kɛ sini n ka se ka progresser ka taa ɲɛfɛ de ka denmisɛnninw to a la parce que ne ye dɔ k'a la n progressera n bɔra a la e ma n bɛ zikiri da sa mɔgɔw wari di yan. alors ɲininkali in tun ye mun ye n tun bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ isufu geribu e bɛ na geribu denmisɛnninw ye gitɔrɔnda la bi i bɛ na maloya n'u ye wali i tɛna i yɛrɛ fusaya n'u ye i ka jaabi b'an pousser k'a miiri k'a fɔ k'i bɛ sɔn ka maloya n'u ye parce que i ko sisan k'e ka geribu palan ta k'i jɔ k'o ye ko ka i ka segin kɔfɛ bon an t'a ɲini i ka palan ta tun denmisɛnninw de bɛ palan ta mais n'an ye palani ye denmisɛnnin bolo an b'a fɔ ninnu ye geribu de mhm. bon geribuya taamasiyɛn ye palanta de ye mhm. an bolo i bɛna fɔ awɔ hali sini ni palanta nana ne bɛ mhm. palani ta parce que n ka baara de y'o ye n dɔnna ni o de ye o ye n ka fierté ye mais i ma sɔn k'o fɔ donc en un mot i bɛ maloya ni geribuya ye non n tɛ maloya ni geribuya ye parce que question dira cogo min na parce que ne y'a ye n'i bɔra min na i tɛ segin i man ka segin o la tugun Mais i b'i kun kɔrɔta k'o fɔ. Non geribuya ne bɛ geribu denmisɛnninw minɛ k'u embrasser goudron daw la, ne bɛ dumuni kɛ ni geribudenw ye, kabako dɔ de bɛ geribuya la n b'o f'i ye bi, ni kɔnɔdimi b'i la a kɛra cɛ ye a kɛra muso ye, kɔnɔdimi misɛnnin b'i la geribuden dɔ ka a ka gɛlɛn quoi to ni shɔ ɲagaminen don ɲɔgɔn na, e k'a wele ka gɛrɛ gɛrɛfɛ dɔrɔn ka a lamaga dɔrɔn ka lɔgɔmani dɔ ta k'o bila i kɔnɔ a dun ka go quoi mais n'a sera ka jigin kɔnɔ o kɔnɔdimi bɛ ban ne de y'a fɔ foyi t'a la a tɛ wuli ne tɛ maloya ni geribuya ye dɛ ne ko de ye an k'a ɲini ala fɛ ni ala ka ɲɛtaga di bɛɛ ma mm. i bɛ baara minɛ ka progresser a la i kana sigi gɛlɛya kɔnɔ tugun mm-hmm. o de ye n ka question ye nin yɔrɔ la ok inshallah maintenant an bɛ jɛ ka dugawu kɛ denmisɛnnin minnu bɛ palanta la gitɔrɔnda la ka to ka geribuya kɛ ala ka u dɛmɛ ka u bɔ a la c'est ça non donc maintenant non ala k'u kɛ karamɔgɔba ye parce que i bɛ geribuya taabolo don barika ɲini de don diyagoya n'i y'a kɛ ani mɔgɔ min m'a kɛ a tɛ se ka kɛ kelen ye parce que i bɛ kalan de i filɛ ka yala i bɛ sɛgɛn ni tɔɔrɔ min ye ala b'o kɛ barika de ye ka d'i ma hali n'i ye sɛbɛn kuru ka di mɔgɔ dɔ ma a b'i mako ɲa est ce que euh, base mun bɛ euh, karamɔgɔw kunkolo kɔnɔ mm-hmm. ko barika ɲini de don o de bɛ ka na ni tiɲɛni caman ye wa est ce que barika ɲini dɔrɔn de don wa parce que denmisɛnnin bɛ gitɔrɔnda de la mm-hmm. u ka éducation bɛ ka retarder mm-hmm. et puis accident bɛ se k'u sɔrɔ circulation na fɛn bɛɛ b'a la quoi caman bɛ kɛ délinquant ye a bɛ kɛ zon o ni barika tɛ fankelen fɛ o tɛ fankelen fɛ mais euh, komi ni ko tiɲɛni bonyana a b'a nafa dɔgɔya dɔɔnin a dabɔra barika ɲini de kama k'a fɔ karamɔgɔ ni i bɛ kalan di karamɔgɔ bolo bon i bɛ bila ka taa sirada ni fɛn minnu na o ye bamakɔ de ye n'o tɛ n'i bɛ sikaso burusi kɔnɔna na sirada tɛ yen i bɛ don sow kɔnɔ de i bɛ don burama fɛ yen u bɛ malo d'i ma i bɛ don saka fɛ yen mais n'i bɛ bamakɔ ta de ye u bɛ na sirada la parce que jama ka ca siradaw la bon o bɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔ ye o t'a jira k'a fɔ ko ka yala ka geribu dumuni ɲini k'a man ɲi ka n'u ka dumuni ɲini k'a man ɲi parce que yan ye duguba kɔnɔna de ye yan ye capitale de ye siradaw de la mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ mɔgɔw bɛ cɛ ka ca sirada la o de kama yan ta ye sirada ye n'o tɛ région ninnu na mɔgɔw bɛ don so kɔnɔ de ka ka dumuniw ɲini ka deliliw kɛ ok voilà i ka welewelekan lase geribu geribu mm. denmisɛnninw geribu karamɔgɔ ni denmansaw yɛrɛ ma mun bɛ se ka fu siri nin ko in dan na mm. bamakɔ yan komi i yɛrɛ ko bamakɔ ta de tiɲɛnen donc i ka welekan lase olu ma n bɛ dugawu kɛ bɛ dugawu kɛ denfaw ye minnu bɛ taa denw di kalan na n bɛ dugawu kɛ denbaw ye minnu bɛ taa denw don kalan na ko k'u kalan pour que u ka sini ye u ka kɛ karamɔgɔba ye sini u ka kɛ alimamibaw ye sini a y'aw janto n'a taara den di karamɔgɔ ma a y'a janto a ka kɛnɛya la a y'a janto a ka dumuni na a y'a janto a ka fɛɛrɛbɔ fini min bɛ don k'i to kalanyɔrɔ la ni dɔɔnin b'i kun a di karamɔgɔ ma ko n den kalan k'a kana taa yala la aw ka essayer ka karamɔgɔ encadrer o cogo la a ka ca a la fɛn dɔ bɛ bɔ yala la ne taara n den di parce que olu bɛ taa di de u tɛ taa dɔrɔmɛ di ko morikalan don ko madarasa don kalosara t'a la foyi t'a la hali ka taa n den filɛ fini ni fɛnw dɔ san ka d'a ma a ka balo cogo ou bien a si cogo olu ka sarati la an ye burama bila ka taa kalanyɔrɔ la a banna mhm. n'u basi muguni dɔw ci a tigi ma nɔnɔ mugu sɔngɔ dɔw ci o ma kuma o ye waatinin ko de ye n'o banna a banna mais n'i taara den di karamɔgɔ ma i bɛ malobɔrɔ i taa o taa i bɛ taa malobɔrɔ kelen di karamɔgɔ ma waa duuru b'i kun i k'o d'a kan ayiwa i janto burama la a ka ani kalanden tɔw ka dumuni ko e den tɛ taa yala o e bɛ na ni fini min ye a yecogonin bɛ ɲa kalandenw cɛla parce que i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ mɔgɔ min somɔgɔ bɛ taa bɔ i la garibu kalan na e de yecogo ka ɲi ka tɛmɛ tɔw kan mɔgɔ min bɛ t'o denw fili o tɛ taa bɔ a la Ok, Isufu Garibu, o jaabi ɲɛna. Inch'Allah. Alors, an ka bi émission sera a kuncɛyɔrɔ kan. Hein. an b'a fɔ aw ɲɛ na ko aw merci beaucoup aw sigira ka an filɛ fo ka taa se a banyɔrɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan bye bye